Хы Фӏыцӏэ ӏуфэм и щӏыналъэ, Къэзакъ жылэгъуэ щӏы лъагапӏэм, Къуэкӏийм зэадэзэкъуэр хэплъэу, Мамыру зэбгъурыст мэз лъапэм. Зи щхьэцыр тхъуа къэзакъ адэжьыр, Ныбжьыщӏэу зауэ куэд хэтащ, зэхуэфэщэжхэщ, зэщхьщ уардэжьхэщ, къуэр пагэщ, адэм къыпачащ. Ауэ ящӏэж щӏы лъэгу къуэпсхэм мыбдеж щыхьэщӏэр, хэгъэрейр, лӏыгъэ хахуагъэр зи лъэрыпсу къупщхьэ хуэхъуар бгы къурмакъейм. Хэт ягъэщӏагъуэу хамэ лъэпкъхэм я щапхъэ хъуахэр, ижь-ижьыж къызытехъукӏар иралъхухьахэу аборигент Кавказ лъэпкъыжьт. Ещӏэж къэзакъым, ар щыгъуазэт, лъэпсэрых зауэм къимыкӏуэтт адыгэр, лъэпкъ щэджащэ бланэт, хуитащ и гъащӏэр, хэкур и гут. Плъэрт адэр жыжьэу, тутын ӏугъуэр дрешей. Гупсысэм ар еубыд щӏалэ гурыщӏэ гумызагъэм адэ гупсысэр зэпеуд. Щхьэ унэщхъей ди адэ лъапӏэ, гукъыдэжыншэ щхьэ ухъуа, уогупщысэпэ, ухэплъэпэу, гукъеуэ хьэлъэ сыт пхуэхъуар? Жэуап къетыж къэзакъ адэжьым, сигу къэкӏыжащ сэ зы лӏы гуэр, си щӏалэ, педзэ гукъэкӏыжым схуэхъуат нэӏуасэ, ар зэгуэр. Зауэлӏт ар, и гур хуэдэт дыгъэм, бгырыст, хэкупсэ хабзэу псэут. Къыщытхъут цӏыхубэр, лъагъуныгъэ и хэкум хуищӏт, мамыру псэут. Тхылъ гуэрым и лӏыхъужьым хуэдэщ ди адэ, щӏалэр сыт хуэдэ лъэпкът. Езым сыадыгэщ жиӏэт лъэпкъкӏэ, Черкес зэреджэ, жыр ӏэпкълъэпкъ. Соцӏыху черкесхэм я хъыбархэр куэд зэтраукӏащ зэрахьэу лей, цӏыхумыщӏ бзаджащӏэу къаупсэлъхэ щхьэфӏэбзхэщ Хьэкӏэкхъуэкӏэ ӏейщ. Фэрыщӏу собж мы ӏуэрыӏуатэр, сэркӏэ къэзакъырщ ябгэ джатэр, щышынэркъым зы адыгэжь, езы Кавказыр щӏым ищӏыжщ, нэкӏу бдза. Цӏэ плъэгъуэ ещӏ и адэм. Кавказым хужумыӏэ ар. Къызбгъэдэтӏысхьэ, щӏалэ мыдэ. Сэ пхуэсӏуэтэнщ зэрекӏуэкӏар. Зэгъащӏэ мыр. Кавказ щӏыналъэм хуитакъым пащтыхь Урысейр, абы хуитакъым тырку сулътӏанхэр, Нэпсей Европэм хъуакъым ей. Къытхуещӏ къэрал нэхъ къарууфӏэм монарх пащтыхь унафэ гуейр, гъуэгу къытхуащӏыну тенджыз ӏуфэм хьэкучхэм я щӏыр шапсыгъ куейр. Дагъакӏуэт зауэм лъы дгъэжэну, сщыгъупщэжынкъым, гуауэт ар хы фӏыцӏэ ӏуфэр къаубыдыну урыс сэлэтхэр зэрыкӏуар. Фочыбзэ макъ зэщӏэгъуэгъуэжхэр Къуэкӏийхэм, псы къежьапӏэм дэтщ. Датеуэт адыгэ къуажэжьхэм къытедгъэзэжти, дэ тщӏыт лъэгущӏэт. Топышэ фийхэм гущӏэгъуншэу псы къелъэм, къуршхэм я псэр хах, адыгэ щӏылъэм хьэдэгъэншэу гъыбзэ гущӏыхьэр щызэблах. Вэн-сэн пхъэӏэщэр ӏуагъэкӏуэтти, шапсыгъхэм къамэр къралъэфт. Зауэу лӏэщӏыгъуэ куэд блэкӏати, адыгэр гуӏэу Тхьэ елъэӏут. Къыщыхъуи щыӏэт бийм хуэпхъэру щелъэдэкъауэ и шагъдийм быдапӏэм зыщагъэпщкӏу къэзакъхэм адыгэр теуэм загъэдийт. Кӏуэт гъэхэр, сфӏэщӏыт мыувыӏэну лъапсэрых зауэр, тедукӏэжт я щӏылъэм идгъэсыхьт адыгэр цӏыхугъэ лъэпкъи Щымыӏэжт. Сыпащтыхь телъхьэу къэралыпсэу зауэ мымащӏэ сыпщӏэхэкӏар, ауэ бгырысхэм хуэдэу пагэу ди гъуэгу зы лъэпкъ зэпимыупщӏа. Зэгуэрым сэлэт мин гуп-гупу гъуэгу бгъузэ дрикӏуэу къытхуэзащ, шапсыгъ шууей зауэлӏхэр гупу ди пащхьэ дыдэм къихутащ. Кърагъэцӏэфт я джатэ цӏухэр, зауэ шынагъуэ яублащ, аргуэру зэщӏосысэ лъэгур псэхугъуэ щӏылъэм фӏэкӏуэдащ. Зауэ, хьэзаб, гуӏэж, щэӏу макъхэр, къуэладжэр хьэдэкӏэ гъэнщӏащ. Зэхаупщӏатэурэ къэзакъхэр шапсыгъ бгырысхэм зэтраукӏащ. Щӏэздзащ селъэӏуу сигукӏэ Тхьэшхуэм, Къысщыхъут си гъащӏэр сӏэщӏэуха. Дыпэмылъэща шапсыгъ зауэлӏхэм Къэзакъ шу гупым къыттекӏуащ. Уӏэгъэ хьэлъэу стелъым Напӏэр щигъэуфӏыцӏыкӏыу сымэхащ. Арауэ хъунт а напӏэзыпӏэм Ажалым сэ сыкъезгъэлар. Сыт дауэ хъуами сщӏэжкъым адэкӏэ. Зэхалъхьэ псысэм хуэдэ хъуащ. Махуэ зы тӏу блэкӏа нэужькӏэ адыгэ жьэгу зыкъыщысщӏэжащ. Схэлът пӏэ къабзэм къыскӏэлъыплъу. Зы сабэ фӏеи скӏэрымылът, зэхэпхыхьат уӏэгъэу стелъыр, лъы къыпхивыкӏхэм хущхъуэ телът. Схуэпэжщ пащтыхьым. Лъэпкъым папщӏэ сэ сызэфӏэтт. къекӏуэ псынщӏэу. Иджы адыгэм псы къысхуехьыр сыхэлъщ уӏэгъэм напэр стрехыр. Къызжеӏэт, сыт сыщӏомыгъалӏэр? Шэрджэсым и лъыщӏэж и хабзэщ, къысщумыщэху, сыт сэ си пӏалъэр? Къыжреӏэ, щӏыхькъым, ар хьэйнапэщ. Къэзакъ уи гупыр зэтетхьэжу зэхэуэ гуащӏэ щыужьыхам, шапсыгъыу хэкӏуэдар щӏэтлъхьэжу Уэ уи псэр пыту гу плъыстащ. Ауэ схуэмыдэ зэи сукӏкъым. Щытынкӏэ хуитщ си бийуэ ар. Уи щхьэ уи лажьэу уи псэ еджэт, ӏэщэншэ сукӏкъым сэ зэгуэр. Схуэпэж си лъэпкъым, хэкур си псэщ. Нэхъ лъапӏи щыӏэкъым нэгъуэщӏ, ауэ адэжь нэмыс тхэлъ хабзэщ лӏыхъужь и напэр пщӏэ худощӏ. Бгырыс жэуапыр сгъэщӏэгъуащ. Лъыщӏэжым и ӏэр хьэлъэ хабзэщ, ауэ нэгъуэщӏи къызгурыӏуащ иӏэжщ и напэ лӏыхъужь хабзэм. Адыгэм сэ сигъэхъужащ. Стригъэувэжащ куэд мыщӏэу си лъэ. Шхын, къамэ, шыщӏэ къызитащ, сиутӏыпщыжащ пащтыхь быдапӏэм. Пащтыхьхэр текӏуэныгъэ хуейт. Хы фӏыцӏэм хуейт и тепщэныгъэм, ауэ пӏейтейщ хэӏуащ дунейм адыгэм я лъэпкъыфӏагъыр. Лъэпсэрых зауэр къэушащ. Къэзакъым иубыдащ Кавказыр, си щӏалэ, уэри укъэхъуащ Тхьэм и унафэкӏэ, си къуэпсу. Бгырыс щӏэсыжкъым, мэзхэр тыншщ, шынагъуэкъым иджы мэз лъапэр, къуэкӏий псы къелъэхэри уэмщ, уафэгум Дыгъэ бзийхэр гуапэщ. Хъужащ хы ӏуфэр, къуршхэр щым, ауэ къытхуаӏэщ лъэпкъ гукъанэ. Урыс топышэм иукӏащ адыгэ щӏалэр, джатэ пцӏанэ. Аращ си щӏалэ къекӏуэкӏар. Кавказыр умыгъэпуду пӏащӏэу, щхьэхуитыныгъэм лъэпкъ щӏэкъуар цӏыхумыщӏ бзаджащӏэкъым, зэгъащӏэ. Си нэгу а зауэр щӏэмыкӏыж, зэздзэкӏыу махуэ гъэпсыр сигукӏэ сщыгъуазэ хъуащ цӏыхуфӏ гъэсар. Къызгурыӏуэпащ цӏыху хьэкӏэкхъуэкӏэр.